mɔgɔ kɔnsiyan bɛɛ lajɛlen ye ka bɛn bi don in ma n'o ye le 29 août 2020 foli tɛmɛlen kɔfɛ ka bɔ yen nɔ n bɛ kuma daminɛ ka ɲɛsin mɔgɔ jɔnw ma o ye cnsp mɔgɔw ye n'o ye an ka ibk an ka perezidan kɔrɔ o ye fanga bila k'a di mɔgɔ minnu ma n'o ye an ka lakanabaa dɔw ye an bɛ foli kɛ u ye ka taasibila kɛ u ye n ka kuma kunfɔlɔ bɛ ɲɛsin u ma mun kama u k'a dɔn k'a fɔ mali kɔnɔna la toutes les classes ont échoué i mana a ta fɔlɔfɔlɔ min yɛrɛ la fɔlɔ ni o yɛrɛ de tun kan ka jamana jɔ n'o ye la classe politique ye échec fɔlɔfɔlɔ a bɔra yen de démocratie san mugan ni kɔ n'a fɔra an ka jamana bɛ nin sira in kan hali bi o b'a yira k'a fɔ an ka politiki mɔgɔw olu de ma jɔ u jɔyɔrɔ la i mana majorité ta k'a lajɛ olu tɛ miiri jamana ka intérêt la olu b'u yɛrɛ ka intérêt personnel de makaran fɔlɔ olu ka intérêt personnel n'o ni jamana ka intérêt ma bɛn ko o ko la jamana ka intérêt de bɛ da kɛrɛfɛ ka olu yɛrɛ ka intérêt personnel kɛ fɔlɔ donc o gɛlɛyaw o nana jamana kan min ye opposition fɛnɛ ye olu fɛnɛ bɛ u yɛrɛ ka intérêt personnel de lajɛ n'a fɔra ko majorité dɛsɛra ka ko min kɛ ko opposition ka fara majorité kan ka se ka o ko kɛ ka ɲɛ o nafa ka se jamana kɔnɔdenw ma opposition fɛnɛ tɛ sɔn ka fara majorité kan o kow la olu yɛrɛ ka aladeli ye de a ko tɔ ka tiɲɛ majorité bolo pour que olu ka tɔgɔ duman sɔrɔ olu ka na yɛlɛn majorité place la donc échec fɔlɔfɔlɔ a bɔra an ka classe politique de la o bɔlen kɔrɔ kɔfɛ échec filanan bɔra jumɛn na o ye société civile ye n'an ko société civile a bɛɛ bɛ o kɔnɔna la i kɛra diinɛ ɲɛmɔgɔ ye o i kɛra artiste ye o i kɛra commerçant ye o i kɛra fɛn o fɛn de ye jeunesse kɔni kuma tɛ o échec fɛnɛ bɔra o kɔnɔna la yen nɔ ni jeunes nana fara ɲɔgɔn kan n'a sɔrɔ ko olu tun ye ɲɔgɔn faamu population civile bɛɛ tun ka ɲɔgɔn faamu politisiyɛn ninnu u caman tiɲɛnen don cogo o cogo ɲuman kelen kelenninw bɛ a la o ɲuman kelen kelennin minnu tun bɛ yen nɔ ni mɔgɔw tun sera ka bɛn kelen ma k'u ɲɛsin o ɲuman kelen kelennin ninnu ma jamana bɛ dingɛ minnu kɔnɔ bi an bɛ degun minnu kɔnɔ bi an tun tɛ se o degun ninnu kɔnɔna la donc o b'a yira k'a fɔ échec kɛra yen fɛnɛ la en un mot ni classe bɛɛ échouera sisan nɔ a nana se min ma sisan n'o ye an ka finitigilakaw ye ko ala nana a kɛ sisan nɔ fanga nana a yɛrɛ sɔrɔ olu tɛgɛ kɔnɔ nin cogoya in na tantɔ olu kan k'u kɔlɔsi k'a dɔn k'a fɔ an ka dernière carte de filɛ nin an bolo nin ye tan ni nin échouera an bolo m'a fɔ n ko mali tɛ kɛ mali ye tuguni dɛ m'a fɔ n ko malidenw tɛ hɛrɛ sɔrɔ dɛ a tɛ kɛ anw tile la wa ma da a la ni a bɛna na kɛ hali an denw tile la an bɛ ala deli ala k'an kisi o dingɛ suguw ma olu bɛ ka taa ni ko ye taacogo sugu min na ne bolo an tɛmɛna nin sira ninnu kan il faut que u k'a yira k'a fɔ olu de bɛ fanga la olu de bɛ kɔmandeli kɛ n'a ma ɲɛ k'u y'u bolo don fanga in kɔrɔ ka ban il faut que u k'u assumer n'a sɔrɔ k'u tun tɛ se k'u assumer k'a fɔ k'u bɛ taa ibk nɔfɛ ka na n'a ye a ka tile bɛɛ ban u bolo sufɛ ka sɔrɔ ka démissionner u tun kan'a fɔ k'u b'o kɛ wa hali n'a sɔrɔ ibk yɛrɛ de tun y'u wele a ye na n nɔfɛ n b'a fɛ ka démissionner mais n bɛ ka siran ni n démissionner la kɔlɔlɔ kana bin ne kan u kana na taa n agresser u kana nin kɛ n na u kana nin kɛ n na olu tun b'a fɔ ibk ye an b'i ka sécurité assurer mais i tɛ fanga bila anw kɔni bolo yan nɔ i kan k'a bila bilacogo wɛrɛ min na o ɲɛɲini i t'a bila anw bolo n'olu nana u tɛgɛ don a kɔrɔ fo olu de taara a nɔfɛ ka tila ka yɛlɛ n'a ye a ka tile bɛɛ bɔ wula ka tila ka démissionner donc a ye fanga don olu de bolo donc u b'u assumer de u b'u assumer k'a yira k'a fɔ olu de bɛ ka commandeli kɛ ka taa fɔ de k'an bɛ taa an sigi a ye n'an ka kuma a ye n'an ka bɛn a la an ka don tan an ka bɔ tan mali tɛmɛn'olu kan o ibk ye sigikafɔ joli kɛ a ye mun de ɲɛ yanni ibk ka na sigikafɔw taara kɛ fo mali kɔkan accord d'algerw kɛra min ye burukina ye olu kɛra olu si ma se ka mago ɲɛ olu bɛɛ kɔfɛ tuguni ibk kelen yɛrɛ ye sigikafɔ joli kɛ dialogue national inclusif gouvernement d'union a fɛn sugu bɛɛ sugu bɛɛ kɛra a sera ka sira sɔrɔ wa donc an bɛ yɔrɔ min na k'a fɔ ko malidenw ka wele a ye n'an k'an sigi an ka kuma maliden tɛ se ka wele ka na k'u k'u sigi k'u ka bɛn kelen kan ko a ka kɛ tan dɔ k'a ka kɛ ten non dɔ de bɛ ta ka na min ka ɲi dɔrɔn k'a fɔ an k'a kɛ tan an b'a kɛ tan a banna n'i y'i sigi ka kow ta ka jateminɛ bi eh, ko ɲɔgɔnye taara kɛ mɔgɔw welela ko m5 rfp mɔgɔ ye weleli kɛ banbagatɔ minnu banna ko ka taa dugawu don k'u ye ka taa seli ni fɛnw k'u ye ma se ka émission ma se ka a, a fɛnw suit a mouvement ninnu suit mais su in na dɔ ye yɔrɔnin dɔ tigɛ k'a fili n ma kawu jim ka kumakanw a bɛ ka bɔ ka essayer ka kuma tiɲɛniw fɔ pɛrɛnpɛrɛnniw ni fɛnw i komi a tun bɛ min ɲɔgɔnna fɔ ibk ma donc ko ninnu bɛ ka na mɔgɔw ka victoire de confisquer confisquer ni ni militaire ninnu tun tɛ o population tun bɛ se ka fanga in minɛ ibk la k'a sɔrɔ ni a man di ibk ye a tun bɛ se k'a minɛ wa bɔli joli kɛra ale kawu jim yɛrɛ ye ala kali joli kɛ walahi bilahi nin vendredi in kɔni ibk tɛ ibk tɛ to fanga la a bɛ wuli ka bɔ yen bɔli bɛ kɛ donni bɛ kɛ ibk b'a nɔ kelen na o joli joli kɛra ni armée tun ma intervenir jɔnni tun bɛ se ka taa ibk lawuli ka bɔ a place la n'a tun man di ibk ye surtout eh, eh, cedeao tun bɛ ibk kɔfɛ communauté internationale c'est à dire force étrangère olu bɛɛ tun bɛ ibk nɔfɛ ko fo a k'a ka mandat in de laban ka d'a kan ko jamana kɔnɔdenw ye a sigi élection de la f'a ka mandat in laban ko ne tɛ k'a tɛ wuli donc n'olu bɛɛ bɛ ibk kɔfɛ ni armée fɛnɛ tun tilala k'i bila ibk kɔfɛ population tun bɛ se ka mun de kɛ ibk la bɔli joli joli kɛra a ye ibk bɔ a nɔ la wa a y'a yɔgɔyɔgɔ yɛrɛ wa mɔgɔw tun bɛ sɛgɛn bɔli la mɔgɔw tun bɛ nɛgɛ samara don u sen na ka sɛgɛn taama la ka nɛgɛ samara k'a bɛɛ sin k'a ban ibk tun bɛ tila ka to a nɔ la f'a ka mandat tun ka ban wa ni mɔgɔw tun ma dan marche dɔrɔn ma u tun ma dan manifestation dɔrɔn ma n'u tun ko k'u bɛ taa tiɲɛni fɛnɛ don a la armée kelen min tun b'a kɔfɛ dɛ a tun bɛ tila k'o armée kelen bila ka taama mɔgɔw kan tuguni o dɔw ma kɛ wa fagali minnu kɛra a fɔra ko mɔgɔ mugan ni kɔ min sara o mɔgɔ ni mugan ni kɔ o sara cogo di o ma sa o ma sa o cogo kelen de la wa o mɔgɔ mugan ni kɔ salen est ce que cedeao ye i da don o fagaliko kuma yɛrɛ la wa est ce que a y'a a y'a fɔ ko a b'a condamné wa est ce que a ye kuma fɔ a ko la wa fosi den kelen donc ni armée tun ma wuli ka taa ibk nɔfɛ ibk kun ko démission ma diya a ye armée tun ka to ibk kɔfɛ a tun bɛ fɛrɛ ka marchekɛla bɛɛ de faga ka ban a tun bɛ kɛ ten tɔ wa a tun tɛ wuli ka bɔ a place la donc ni ninnu nana intervenir k'a fɔ k'a bɛna ko ta ka kuma tiɲɛni ni ko tiɲɛni sugu dɔ ni eh, eh, ko sugu dɔw ta k'a bɛ kuma kɛ a tɛ se ka bɛn quoi nin tɛ dɔwɛrɛ ye a yɛrɛ b'i jɔ ko olu ko ko faut que junte mɔgɔ ninnu olu ni m5 rfp mɔgɔw de ka sigi ka kuma ka fɛn dɔw fɔ ko mɔgɔ wɛrɛw ka far'u kan o don n'an kɔrɔ aw ma taa aw ma taa kati ya m5 rfp ma taa kati ya M5RFP taara Kati u ni mɔgɔw ye ɲɔgɔn ye u ni eh, militaire ninnu ye ɲɔgɔn ye aw ma ɲɔgɔn ye kɛ ka ban wa donc fo aw de tɔgɔ ka ta ka aw bila ko ɲɛma ka fɛn dɔw kɛ ninnu tɛ dɔwɛrɛ depuis nin ko ninnu daminɛ an y'o fɔ ninnu ye place ɲiniw de ye ninnu ye intérêt personnel kow de ye ni mali ko don ko bɛ dilan cogoya min na o bɛ dilan ten mais fo ka aw bila la déjà ninnu ka communiquéw kɔnɔna la u m'a fɔ k'u bɛ force vive bɛɛ wele wa ou bien aw t'o dɔ ye de n'aw yɛrɛ b'a dɔn ko aw tɛ force vive fɛ donc ça veut dire que aw yɛrɛ ka aw yɛrɛ ka aw yɛrɛ bila kɛrɛfɛ dɔrɔn franchement an bɛ min fɔ militaire ninnu ɲɛna n'aw ye ko ta en main a y'aw assumer c'est vrai an y'a mɛn k'a fɔ ko intervention dɔw bɛ ka kɛ centre ni nord yanfan ninnu fɛ a kana dan o dɔrɔn ma quoi il faut k'aw k'a yira bamakɔ jɔni de bɛ ka commandeli kɛ parce que ko denni tigi caman o ye ko lanɔgɔlen de ye wa koba tigi caman fɛnɛ o ye ko lanɔgɔlen de ye koba tigintan fɛnɛ o ye ko lanɔgɔlen de ye a y'a yira k'a fɔ jɔn de bɛ kɔmandeli kɛ an ye san mugan ni kɔ kɛ demokarasi la a ye mun ɲɛ an ye ne t'a fɔ k'an ka segin dictature ma dɛ mais un semi dictature moi je suis pour parce que maliyɛn tɛ se ka mara ni demokarasi ye bilen an ye demokarasi an y'a faamu cogo juguya an bɛ ka a lawaleya cogo juguya donc mali tɛ se ka taa ni o sira ye bilen mali tɛ se ka taa ni o sira ye n'a y'aw bolo don fanga kɔrɔ a y'a yira k'a fɔ ko fanga bɛ aw de bolo jamana bɛ se ka bɔ nɔgɔ la cogoya min na aw ka sira taama aw ka sira yira aw yɛrɛ k'aw bila sira kan aw ka mɔgɔ wɛrɛw fɛnɛ bila sira kan k'a fɔ o dakuruɲɛ damadɔ de bɛ n bolo k'a ɲɛfɔ aw bɛ isa kawo jim to nin cogoya in na tan a bɛna cɛncɛn ta k'a kɛ mɔgɔw ka basi la basi cɛncɛnman tɛ se ka dun a basi cɛncɛnman tɛ se ka dun parce que ko kɛra cogo o cogo mɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ ibk tali a man di u ye wa o mɔgɔw bɛ société civile la a mɔgɔw bɛ armée kɔnɔna la fɛnɛ kow mana yuguba yuguba ka kow ta k'a don don ɲɔgɔn kɔnɔ k'a don don ɲɔgɔn kɔnɔ olu mɔgɔw fɛnɛ b'a essayer k'u bɛ t'u fara fara ɲɔgɔn kan an y'a ye a dɔw delila a dɔ a dɔ kɛra ala ma mɛn minnu bɔra ka t'u jɔ k'u bɛ taa manifestation kɛ ko ibk ka segin ka na pouvoir la donna ta bɔra ta parce que cedeao tun bɛ ka o manamanakan fɔ mais heureusement ibk yɛrɛ fɛnɛ kɛra hakilitigi ye a y'a yira k'a fɔ ale tɛ segin ka na pouvoir in na bilen hali n'a kɛra seconde kelen k'ale tɛ segin ka na bilen o kama CEDEAO ye a doni jigin o ko la n'o tun tɛ o mɔgɔ ninnu fɛnɛ tun bɛ tila ka na kare kɔnɔna gangan an bolo o gangani an bolo tuguni dɛ a bɛna kɛ sababuya ye tuguni ko wɛrɛw bɛ don a kɔrɔ ko wɛrɛw bɛ don a kɔrɔ ala m'an kisi la ma f'a laban bɛna kɛ armée fan minnu ye loyaliste ye ibk fan fɛ ko ibk delila ka magoba ɲɛ u ye ka tɛmɛ ou bien ko ibk bɛ ka magoba ɲɛ u ye waati min a minɛna wale ɲuman dɔn sira la ou bien olu dɔw ka intérêt personnel kama olu b'a fɔ k'u bɛ tila ka ibk soutenir tuguni pour que a ka tila ka segin ka na tuguni n'o de kɛra o de bɛ na ni fɔɲɔgɔnkɔ ye armée ni ɲɔgɔn cɛ o fɔɲɔgɔnkɔ fɛnɛ bɛ se ka na ni degun wɛrɛ ye degun min ni an bɛɛ bɛ tila ka nimisa la an tun bɛ jɔrɔ la ibk ka tali la ibk tacogo an tun bɛ jɔrɔ la la o yɔrɔw de kama parce que ko kɛra cogo cogo ibk ka fanga maracogo juguyara cogo cogo i bɛ t'a sɔrɔ o fanga maracogo juguya in kɔnɔna la dɛ mɔgɔw bɛ armée kɔnɔ a ka di minnu ye minnu m'a soutenir mɔgɔw b'a kɔnɔ a ye mago ɲɛ minnu ye ka tɛmɛ mɔgɔw b'a kɔnɔ a bɛ ka mago ɲɛ minnu ye donc n'olu bɛɛ ko k'u b'a soutenir olu kow kama ou bien o waleɲumandɔnw kama a bɛ kɛ fɔɲɔgɔnkɔ ye armée ni ɲɔgɔn cɛ olu de tun bɛ ka anw jɔrɔ ibk tacogo in na an delila k'o fɔ an ka video kɔnɔ ko n'i y'a kɛ anw sago ye ko se bɛ ne ye n ko ibk tɛ seconde kelen kɛ mali fanga la ko n bɛ se k'a lawuli ka bɔ yen ka sɔrɔ tɔɔrɔ ma malidenw sɔrɔ n ko n m'a lawuli ka bɔ yɔrɔnin kelen ne y'o fɔ n ka video caman kɔnɔ ni ala nana n'a ka na ye ni nacogo in na ibk nana wuli tan mɔgɔ ni mɔgɔ ma kɛlɛ kɛ cogo sugu dɔw la jeli ma bɔ foyi ma kɛ armée ma fɔ ɲɔgɔn kɔ armée sudelen tora ɲɔgɔn na an b'a fɔ alihamudulilayi de mɔgɔ wɛrɛ jumɛn bɛna fɔ k'i bɛ na o ko ta k'o ɲagami an bolo tuguni ko nin ka wele nin ka don tan nin ka bɔ tan n'u bɛ se ka ko dilan olu tun tɛ IBK ka gouvernement kelen in kɔnɔ u sera ka mun dilan u ma se ka foyi dilan donc ni IBK taara ka bɔ yen nɔ militɛriw ka nin ko in gérer ne ka laɲini ye o de u ka nin transition in gérer k'a fɔ k'u bɛ date yɛrɛ fɔ ko transition bɛ ban nin don an mago t'o la o nous on veut seulement que Mali ka jɔ sen kelen kan ça prendra le temps que ça prendra et puis c'est tout san fila san kelen san duuru ça c'est du n'importe quoi a bɛ se ka dilan ka redresser ka bɛn wagati ma a ka redresser ka bila o kan militaires mana n'a yira sisan k'a fɔ bɛɛ k'i tilen fali kɔ la bɛɛ k'i tilen fali kɔ la jamana ka degun ye fɛn minnu ye k'u ɲɛsin olu ma k'olu latilen bɛɛ k'i tilen fali kɔ la ni élection organisera fa tɛ don mɔgɔ wɛrɛ la ko ni e gagnera k'e bɛn'a fɔ k'e bɛ tila ka segin n'an ye kɔfɛ o e tɛ e, e, a tɛ jigin kunkolo la yɛrɛ wa hali n'a jiginn'i kunkolo la an b'a yir'i la k'a fɔ ko ko o tɛ o tɛ se ka kɛ yan bilen mais n'a ma kɛ ten u bɛ t'u précipiter sisan nɔ ka taa élection organiser a mɔgɔ kelen ninnu de tɛ tila ka na wa a mɔgɔ kelen ninnu de tɛ tila ka na jamanako de y'u ta ye wa ni jamana ko kun y'u ta ye pourquoi élection min tɛmɛna u bɛɛ ma fara ɲɔgɔn kan contre IBK u m'o kɛ parce que bɛɛ de b'a fɛ k'i sigi chaise in kan n'a sɔrɔ ko banc de kun don u bɛɛ kun b'u sigi ɲɔgɔn kɔrɔ banc sanfɛ mais komi chaise de don n'i ko i bɛ sigi a kan fo n'i y'i sigi dɔw fɛ la donc u tɛna sɔn k'a kɛ bɛɛ b'a fɛ k'i sigi chaise in kan o de kama mɔgɔ si ma sɔn ka renoncer k'a fɔ ko an ka fara ɲɔgɔn kan an ka mɔgɔ kelen dɔrɔn ta o ka kɛ an ka kandida e, e, ye contre IBK n'an bɛɛ ka hakilina ye kelen ye o tigilamɔgɔ mana na gagner o tigilamɔgɔ fana bɛ an ka hakilina de lawaleya u bann'o ma ɔ sisan nɔ u ma t'u réunir sisan IBK kama dans la rue mais vɔti kɛsu kɔnɔna la u banna k'u réunir yen nɔ dans la rue u taar'u réunir bon nin ko min fɛnɛ filɛ nin sisan kɛlɛ de wulitɔ filɛ nin sisan pour que u bɛ se ka plasi sɔrɔ transition kɔnɔna la cogoya min na o de tapage ye nin ye tantôt Kaou Djim bɛ bɔ ka kumabaw fɔ ka tapagebaw kɛ k'a yira k'a fɔ ko fanga bɛ olu de la donc ni fanga bɛ olu la diyagoya olu ka lamɛn sisan nɔ olu ka mɔgɔw ka ta k'u don transition kɔnɔna la plasiko de don maliko tɛ fo mɔgɔw k'o de faamu plasiko de don maliko tɛ n'u nana nin kɛ sisan ka essayer ka militaire ninnu bagabaga i m'a ye a b'a fɔ a ka kumaw bɛɛ la ko ni imamu ye ordre di mot d'ordre di an bɛ bɔ an b'a don ta an b'a bɔ ta donc militaire ninnu k'a fɔ cɛ mɔgɔw kana na wuli an fɛnɛ kama ko kana na ɲagami an bolo a bɛ ta a bɛ ta a bɛ ta donc olu kana na u wele sisan nɔ ka essayer k'u ka kumakanw ta ba la ka tila ka place baw di u ma u ka taa transition in gérer non non non an bɛ maliko de la an tɛ mɔgɔ ko la an bɛ maliko de la quel qu'en soit a kɛra militaire ye wo a ma kɛ militaire ye wo mɔgɔ min bɛ se ka jamana in redresser an b'o tigi de nɔfɛ a tɛ se k'a fɔ ko militaires bɛ exclu définitivement k'a fɔ k'u tɛ bila transition na dɛ ou bien ko ka taa militaire retraitelen dɔ ta ka na o retraitelen bɛ taga ta ka na o ka o ka fonction kɔnɔna la a ye yuruguyurugu min kɛ an b'o dɔn wa o bɛ se ka na jɔni de minɛ k'a datugu k'a sɔrɔ ale yɛrɛ ye yuruguyurugu kɛbaga ye o tɛ se k'o kɛ an mago bɛ mɔgɔ jɛlen de la jamana in ɲɛfɛ tant que n'i tɛ mɔgɔ jɛlen tɛ se ka mɔgɔ ko ka jɛ parce que ni e nana k'e b'o tigi ko ka jɛ a b'i yɛrɛ ka nɔgɔ yira i la donc an mago bɛ mɔgɔ jɛlen de la pour que kokajɛ ka kɛ f'i yɛrɛ ka jɛ de fɔlɔ an tɛ taa mɔgɔ foyi ta ka na i ka na an ka transition manamana kɛ an bolo ka tila ka na mɔgɔw bila i komi n y'a fɔ cogoya min na la classe politique a échoué la jeunesse aussi la jeunesse kɔni o kɔni o corrompilen don c'est o o ye fɛn tolilenw ka fɛn tolilen ye o y'o de ye o élection bɛ organiser sisan o bɛ tila ka taa kɛmɛ naani naani waa kelen kelen waa fila filaw minɛ tuguni ka tila ka na mɔgɔ kuntan dɔ ta ka n'o sigi an dala mɔgɔ min mago tɛ jamana la o tigi sigilen an bɛna mun kɛra kɛ tuguni ka tila ka bɔ tuguni ka yɔrɔ kɔnɔna minɛ ko an tɛ nin fɛ an tɛ nin fɛ yan ou bien ka tila ka na tuguni militɛriw k'o fana wele ka taa n'o ye kati ko k'o datugu yen nɔ ka ɛri damadɔ kɛ ka sɔrɔ ka fɛn signer ka di yan cɛ an seginna ninnu na sa il faut que mentalité ka changer de mentalité ka changer donc pour que mentalité ka changer temps dɔ de fana bɛ yen f'o de fana ka kɛ baara la fɔlɔ quoi donc o de filɛ nin militɛri ninnu bolo tantɔ a tɛ se ka manamanakɛ dɛ donc an b'a fɔ maliden bɛɛ ɲɛna maliden sɛbɛ fɛn o fɛn bɛ yen nɔ ko i ta ye maliko ye i kana sɔn nin ko in ka ɲagami i ɲɛna coup d'état don o coup d'état tɛ o ça c'est autre chose an tɛmɛnna o niveau kan ka ban hali n'a kɛra coup d'état ye c'est un coup d'état sous une autre forme parce que a suivira ni démission ye président ka démission o ye forme wɛrɛ di a ma donc an m'an base o de kan k'a fɔ coup d'état man ɲi an ka constitution ma sɔn a ma a donna tan a bɔra tan c'est vrai an ka constitution ma sɔn a ma an ka constitution b'a fɔ a tɛ a tɛ sɔn coup d'état ma wa normalement a coup d'état kɛbagaw yafa tɛ kɛ aw ma mais o constitution kelen wo artikili joli b'a kɔnɔ ni perezidan tun bɛ k'o sɔsɔ artikili joli b'a kɔnɔ ni perezidan y'o sɔsɔ ka tɛmɛ donc n'a tun bɛ ka continuer ka o constitution sɔsɔ k'o sɔsɔ k'o sɔsɔ ni constitution sɔsɔko kelen fana nana dankari o bɛɛ la donc an b'a fɔ alhamdulilayi kɛ n'a kɔfɛ ni baasi wɛrɛ ma bɔ a la mɔgɔ ma jogi mɔgɔ ma faga alhamdulilayi o ye ala tanu de ye o ye ala tanu de ye a ko kɛra nin kɛcogoya in na tantɔ o ye ala tanu de ye an bɛ ala fo ka barika da o la kosɛbɛ o kɛlen kɔrɔ kɔfɛ kɔni an tɛna sigi k'o fana lajɛ k'o ka tiɲɛ non non non an tɛ an kana sɔn o ma fasoden ɲumanya tɛ sɔn o ma fasoden ɲumanya tɛ sɔn o ma ni n ma fili an ka an ka an ka an ka constitution fana b'o fɔ fasoden ɲuman bɛɛ welelen don i k'i jɔyɔrɔ fa k'i seko n'i damayira kɛ jamana jamana jɔli ko la fasoden ɲuman bɛɛ welelen don o la constitution b'o o wajibiya an kan donc an kana sigi olu k'o lajɛ nin kun y'o dakuruɲɛ damadɔ kuma ye parce que n ye video in yɔrɔ n ye video kunkurunin n y'a lajɛ vraiment n taara n da kɔfɛ sunɔgɔ tɛ ka na n na quoi sunɔgɔ tɛ ka na n na fo n ka bɔ ka dɔ fɔ o de kama n bɔra ka nin dakurunya damadɔ fɔ aw ɲɛna hali bi an bɛ dugawu de kɛ ala ka hakili ɲuman ani faamuko ɲuman di an ma ala ka jamana in basigi ala ka jamana in basigi mɔgɔ mɔgɔ bɛ yen n'o k'a fɔ k'i bɛ jamana in ɲagamini nɔfɛ mɔgɔ ye an na bɔ i kalama ala k'an na bɔ i kalama mɔgɔ ma an na bɔ i kalama ala k'an na bɔ i kalama yarabi ala ka kɛnɛ jɛya an ka se ka maa ɲɛnamaw dɔn ka bɔ maa kuntanw na an ka se ka intérêt mɔgɔw dɔn ka bɔ maa minnu ta ye fasoko la ka olu k'u dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na hali bi ala k'o kɛ a ka alaya bonya kama hali bi ala ka faamuyako ɲuman di an bɛɛ ma ala ka jamana in kanu don an dusukun na sabula ni fɛn min kanu b'i dusukun na i tɛ juguman ɲɛsin a fɛn ma i tɛ juguman kanu ni a fɛn ye ni jamana kanu donna an dusukun na an bɛ hɛrɛ de kanu ni jamana ye n'an ye hɛrɛ kanu ni jamana ye o b'a to jamana bɛ lafiya jamana kɔnɔ denw nimisi bɛ wasa hali bi ala ka jamana kanu don an dusukun na ala ka hakili ɲuman ani faamiko ɲuman di an ma ala ka jamana in jɔli k'a se nɔgɔya an ye ka fanga di an ma ka fɛɛrɛ ɲumanw k'a jigin an kɔnɔ kuma kun ye o de kofɔ n'ala sɔnna ma waati wɛrɛw la an na dɔ wɛrɛ fɔ ɲɔgɔn ye a kow kan hali bi ala ka jamana basigi hakɛto bɛ o la sɔli ala muhamadu